Eh, ndiyambire kwa mayi wanga yes mayi anga ndi aku mchinji ehe amachokera mu TA zulu Eh, timati kwa azulu ehe eh eh, pamudzi pa mikaeli bambanga ah, malemu bambanga anali amachokera ku salima moti pa passport poti amatifunsa kuti umachokera kuti eh nde pa passport timalemba kuti kanchenembwe eh ehe mmudzi mwa kanchenembwe ngakhale ndinasamuka kwa kantchenembweko dzina lovuta koma ndi kumene ndinachokera kumene kwa kantchenembwe nkhani imene inavutatu pakati apo anthu amati akuti ndiwe mtundu wanji wa munthu ndiye munthu aona kuti "Ah, tsono amayi anga ndi mngoni abambo anga ndi mchewa nde ine pamenepa ndine ndani nde inenso ndakakwatira munthu woti abambo ake ndi mulomwe ama- amayi ake ndi mtumbuka nde mwana wawo ndiye takwatira ndi ana athu mtundu mtundu wawo ndi chani Eh, chi- chimodzimodzi ine mutandifunsa eh abambo anga amayi wawo kunali chiyawo yes abiti futi eh abambo anga achewa ehe mayi anga kuli angoni ehe kuli asenga eh eh.
ndi chipwirikiti koma poti malamulo amati aziona dzinalo ehe ndikupatsa mtundu kudzera mu dzinalo Eh, nkhalamba. anati nkhalamba nde anatisankhira Ah, boma ah, basi. mtundu ndikuti mtundu wanu inu ukhala uko ankhalamba amene timadziwa ankhalamba sangakhale wa ku rumphi ayi Ehe. ankhalamba ndalinde awo Program ino timakonda kucheza ndi anthu kuti atiuzenso nyimbo zimene amakonda. Mmakonda kumvera nyimbo? Eh, Nyimbo za mtundu nyi- wanji? nyi- nyimbo ndi mankhwala ndithu. Eti? Eh, kupeputsako mzimu wa munthu. Nkhawa.
Ah, nyimbo timamvera zasiyanasiyana za ku Malawi, eh, za maiko anzathu, Eh. eh, za Chifukwa ku- chalichi. Chifukwa kubwera timamvera kuno ndithu. mmene ndimafika kuno ndimati. Kunotu sungamve nyimbo za manganje yeah.
Ya, z- ziliko za manganje za- iyayi kuno eh ziliko kuno mangerengere angamveke kuno Zi- mangere ziliko ndithu atavalanso zogwirizana ndi manganje manganje akuno eh kaya zikumba kaya zovala za kuno ziliko Eh. ndithu Mm. nyimbo yathu yoyamba mu cruise 5 ikhala nyimbo yanji Ah, yoyamba ikhozokhala ya mm, patience namadingo iyi eh, dziko iyi amayimba bwino ndithu amayimba bwino kwambiri komanso nyimbo imene anthu ambiri amayikonda kwambiri eh, anai- anaipanga ntaonera video yake naona Yes. amene anapanga komanso kuimba kwake kuimba ndi mtima wonse komanso uka- zimene akukambamo za dzikozo eh, zamphamvu zosangalatsa patience namadingo akuti dziko imene ikhala nyimbo yathu yoyamba mpulogalamu yathu ya lero ya cruise 5 momwe tikucheza ndi a mcbride nkhalamba kuchokera kuno ku sandton

mwakhala ndithu nthawi kuno ku south africa ndipo ndikhulupirira kuti kukhala kuno kwakutsekulani maso pa zinthu zambiri mmene timabwera kuno kumachita kuti kodi msewu umenewu ndiolokera pati kuli misewutu kuno kumaona galimoto folo zikupita mbali imodzi galimoto folo zikupitanso mbali inayo. Kuchiona chinyumba kuti chimenechi chakathera kuti? N'kumaona kuti, ah, ife kwathu kuja ku Malawi zinthu ngati zimenezi tilibe. Sindikudziwa kuti poyamba mmene mukuchionera chuma cha dziko la South Africa kufanizira ndi dziko la Malawi, kuti tifikepo, chenicheni chimene tinganene kuti chikuvuta ndi chiyani? And ndikufunsa funso limeneli chifukwa chonena kuti a Malawi ambiri amanena kuti ah dziko lathuli likuoneka kuti kuyambira pena pake chitukuko chinakhala ngati chaima. Chikumayenda koma osati mmene chimayenera kuyendera. And nthawi zambiri anthu amaloza democracy yomweyi kuti mmene timayamba za multiparty ndi za democracy zinangooneka ngati kuti zinthu zayamba zaima. Uh, kunoko ka democracy kakhalapo ndithu zaka zingapo anali ndi apartheid akumana nazonso zawo zokhoma komabe chitukuko chili patsogolo komanso chuma chawo chili patsogolo malawi ngati dziko zinthu zikuoneka kuti sizikufika pamene anthu akufuna inuyo mukuunika kwanu mukuona kuti vuto ndi chani
vuto. Tsopano tiyambe tikamakamba za Malawi tiyambe kuti kodi dziko ili la Malawi linachokera pati? Ehe. Uh, dziko la Malawi linali pansi pa ulamuliro wa ma British atsamunda, atsamunda. Mm. inali a colony.
Yes.
Anthu amenewo a British iwo ndi amene anapanga Malawi kuilemba malire kuti Malawi yadzera umu yathera apa. uku Tanzania uku Zambia uku Tanzania uku Mozambique ndiye pamabwera mawu amene mmene lilili Malawi ija amati landlocked, landlocked. country konse ndi nthaka yokhayo ehe
anachita loko dzikoli ndi ma british osati ife amalawi ayi ayi e, iwo ndi amene anajambula ma, malo malire nde akati dzikoli ndi landlocked lilibe eh, njira yokafikira ku nyanja uh -huh. pamakhala mavuto ake awa ndi awa choyamba choti tidziwe cha malawi ndi chimenecho komanso nthawi imene tinali mu utsamunda ah, a british ku malawi sanayambitse ntchito za migodi yayi malawi amangolitenga ngati malo okatengako malebala azikagwira ntchito malo ena Oho. ndiye pachiyambi pomwe Chuma chathu chimachokera mu ulimi, ulimiso wake osati wa commercial iyayi, ulimi ongoti apo ndi apo. Tibwereno tsopano talandira ufulu 1964,
malemu Dr Banda prime minister president, nawoso boma lawo anasankha ndondomeko ina kuti iyayi ku Malawi kuno tilimbikitse ulimi, sanalowele mbali ya. ya migodi, ya migodi ya. Eh. Eh, eh. anena kuti ayi tilimbikitse ulimi amakhulupira kuti tikayamba ulimi kenako tikatha kukwaniritsa zimene zimafunika kukwaniritsa kuti tsopano dziko lili ndithu limachita ulimi wapamwamba tikhozano kenako kutani kupita kumbali ya migodi zimenezonso zinatikhudza mmene tilili lero mm -hmm. chifukwa kuti muyambitse migodi pamakhala zinthu zambiri si za tsiku limodzi ayi Aye. Ehe. Nde tinapanga ndithu ulimi, ulimi wake umakhala ndi mavuto ambiri. Ma zimene tinasankha kuti tizigulitsa, fodya, tiyi, ah, Coffee. khofi, ndi zinthu Thonje. zokuti thonje, Ehe. ndi zinthu zoti pa msikapo mtengo simupanga ndinu, amapanga ndi amene akugula. Oho. Kamenekonso n'kachifukwa kena kamene tikhoza kunena kuti kamatibwezeretsa mbuyo tsopano tachoka nthawi ya dr banda tabwera 1994 1994 mmene limabwera boma la dr bakili muluzi linakumananso ndi zinthu zina zochokera kunja nthawi imene ija kunali amati privatization yes ehe boma Makampani lisakhale ndi akugulitsa makampani makampani ehe. aboma gulitsani kuti boma lisamatenge ndalama kumapatsa makampaniwa kuti azitha kukwaniritsa zimene ma operations awo zimene afuna kuchita boma silingapange profit nde privatization ija tinaluzanso pali zambiri zimene zinaonongeka nthawi ya privatization makampani anagulidwa anali ndi ngongole ena anagulidwa mongotola zotero zija zonse zinakhudza chuma cha dziko nde Mukafanizira Malawi ndi South Africa, yes. kuno ku South Africa ali ndi port ku Durban, ali ndi port ku ujeni, ku Port Elizabeth. Uh, dziko lino linayamba nkhani za migodi kalekale mm -hmm. ali ndi golide platinum, platinum.
Eh, ku Teba uh, ah, inde migodinso yake golide ana kuno panali nthawi kapenanso South Africa inali ka number 1 ka number 2 producer of golide mm. mm. nde kuli platinum kuli titanium kuno ali kuli maminerals ambiri mm. yeah, chimenecho ndi eh, mbali imodzi yayikulu imene imapangitsa kuti chuma cha dziko lino chikhale mmene chilili mukuchioneramu mm -hmm. komanso kuno ku south africa kuli magulu osiyanasiyana mm -hmm. chifukwatu chuma chimayamba ndi anthu eh, chifukwa olo kuti anthu kunoko ali ku south africa kuno achoke ndiye tikatenge gulu lina libwere chuma sichikhala chomwechi ayi fa kupanga chuma pamalowa nzeru kudziwa anthu ena ndi chikhalidwe. anthu ena samene kuti ati olo malawi imene ililimo kuti tachotse amalawi watikayike kwina wake kukatenga anthu ena kudzayika amalawimo nkuwapatsa mwina zaka 15 dziko lija likhoza kusintha ee koma makamaka osawachotsa amalawiwo koma Akhale kuwa, momwemo. kuwas, kuwapatsa njira kuwapatsa a nzeru or kuti amalawi apeze nzeru zochitira zinthu munjira ina Aha. silingakhale Malawi imene tikuona Lisintha. eh, tsono kuno ku ku south africa human capital kuno kuli anthu anachoka ku france ku italy anachoka malo osiyanasiyana ndi luso losiyanasiyana loyendetsera mabizinesi loyendetsera migodi chani Chimenechonso ndi chinthu china chachikulu. Pamene kwathu kuja sitinakhale ndi mwayi umenewo. Anthu amene anabwera ku Malawi ambiri anabwera kudzachita zamalonda. Anthu oti tingati anabwera m'mbuyo mwa ife anthu akuda tili ku Malawi, Amwenye, Aluya kaya ndi ma Chinese, anabwera zamalonda. Eeh, ndiye kusiyana ndithu mukaona mmene ku Malawi yachokera, yachokera Malawi ndi mmene ku South Africa, zifukwa zimenezo n'zikuluzikulu. Eeh.
Dziko ngati la Malawi lili ndi kuthekera koti likhoza kutukuka nkudodometsa anthu kuti zichitika bwanji izi? kwambiri kwake. Owo. Malawi ili ndi zofunikira zonse kuti likhoza kutukuka mwina kukhalanso dziko la pa motsogola mu Africa muno. Owo. A a Malawitu ndi anthu anzeru. Ndi anthu anzerudi ee. Inu mwakhala mwina malo osiyanasiyana mumaona olo tikapita ku masukulu maiko osiyanasiyana a Malawi. Ee. Human capital imene amati human capital tili nayo kutha kuphunzira kumvetsetsa zinthu a Malawi a ndife amodzi mwa anthu otsogola kumbali imeneyi tiliso ndi dziko la madzi okwanira tiliso ndi zinthu zachilengedwe zopangira chuma zambirimbiri kuli uh, uranium kuli tin ku malawi kuli amati rare earth sands mabauxite aliko mabauxite aliko tafuna mining tikhoza kupanga Ah, nde kukuyankhani funso lanu zimenezo nzotheka oh osatinso mokayikira ndipo zidzachitika zidzachitika Zi- zidzachitika ndale zikagwirizana ndi kayendetsedwe ka chuma ndi chikhalidwe cha anthu anthu akayamba kuona dziko munjira losiyana zonsezo ndi zotheka Eh, Malawi mavuto nnanena oyambirira onse aja ndi mavuto makana kuti Malawi is landlocked yeah ndi mavuto oti tikhoza kuwakonza komatu mmene mukudziwira zimafunika kulimba mtima wanthu komanso kudzikhulupirira komanso chachikulu kukhulupirirana ndi anthu ena kukhulupiriranso kwa amalawi tokha tokha kukhulupirira ndimamva anthu amakonda kunena kuti iyayi amalawi anthu asanje akaduka ayi ayi sizoona ya aya ndizoona sizoona ya tipange chonchi sizoona ndi. tabwera panga za nyimbo a- nde tibwerere nde tibwerere pa nkhani imeneyi chabwino chabwino Ah, ni nkhani imeneyi yoti imene tifuna ndifuna mutu umene uti tiusongole bwino bwino ndi mlendo wathu programu yathu ya lero ya cruise 5 a mcbride nkhalamba akutisangalatsa amalawi sinu anthu asanje iyayi ndithu ati zoponderezana kulibe ku malawi Zokokerana pansi kulibe, inu anthu abwino kwambiri, anthu oyera kuti kupita kumwamba akangoti awa ndi amalawi atsekeni alowe aa koma zimenezo tikungonena koma tikambe za nyimbo nyimbo yathu yachitatu ikhala nyimbo yanji? Tikhoza kupanga uh, ma, malemu atisiya pompanowa Yes. mowalemekeza Yes. Oliver Mtukudzi eh, nyimbo ya Todii

Anthu ena akhala akunena kuti vuto limene lilipo ku Malawi ndi nkhani ya ufulu wa democracy. Kunena kuti ena amati nthawi imene timalandira ufulu wa democracy anthu anali asanakonzeke chifukwa cha kuti anthu ambiri ndi osaphunzira. anthu ambiri ndi osauka. Pa chifukwa chimenechi anthu amakhulupirira kuti tikukanika kutukuka chifukwa choti timasowa kupanga ziganizo zamphamvu, zokhwima. Ndiye ena amanena kuti iyayi, Malawi, dziko ngati Malawi kuti litukuke limafunika kaulamuliro kankhanza. Ofunika mtsogoleriyo Asachite kukhala wa, wa democracy kwenikweni iyayi, koma akhale ngati mmene zinalili kalekale nthawi ya ulamuliro imodzi imene panalibe zoti ti, ti, taperekani maganizo anu apa kuti tichite chiyani. Akangonena, bwanji iyeyo ngati mtsogoleri akunena kuti cholondola ndi ichi, chichitike chimenecho. Chifukwa izi zomati tiyeni tikakambirane, iyayi tiyeni tipange lamulo ili, iyayi ufulu apa, ayi, ayi, akuti ndi zimene zatipangitsa kuti tingopezeka kuti. palibe chimene chikuyenda and zimenezi ndikumbukiranso kuti aah malemu Dr Bingu wa Mutharika amadandaulanso nazo kwambiri kuti koma ayaya zimakhala zokhumudwitsa kwambiri ukatere kuvota ati injunction ukatere akuti zatani zonsezo zikubwera mu nkhani ya democracy ndafuna ndimve maganizo anu pa nkhani imeneyi kuti inu mumagwirizana nawo maganizo amenewa? munthu wina aliyense akuyenera kukhala ndi ufulu mdziko ufulu ochita zinthu mmene malamulo akulolera. Democracy si vuto. Vuto ndi limabwera ndinganene potero kuti mu democracy mu mukasiya kutsata malamulo anu omwe fa democracy ufulu palibe ufulu opanda malamulo ayi mm -hmm. mwina ngati muli akhristu amanena kuti ayi munthu anampatsa ufulu olo mulungu koma uli ndi malamulo e, anati mtengo uwu usadye Eh, lamulo limeneli. inayi mukhoza umadya Eh, lamulo lija lalovuta kwambiri chimodzimodzi democracy democracy tili ndi maufulu osiyanasiyana komanso pali malamulo ehe ndikhoza kungokupatsani chitsanzo kuli malamulo kuti munthu ukakhala kuti uli pa ntchito uyenera kupita ku ntchito ukapita ku ntchito usabe ukafika kuntchito gwira ntchito yakoyo amenewo ndi malamulo ukapanda kutero ukuyenera kuti Uchotsedwe uyankhe ntchito. kapena uchotsedwe ntchito mu democracy tu ndiye ngati malamulo amenewo sakutsatidwa kumene magwira ntchitoko kumene magwira ntchitoko siziyenda kaya ndi boma siziyenda vuto si democracy yo muchizungu amati the rule of law mm -hmm. pali malamulo atsateni ulamulo wa nkhanza umene amaonera anthu kuti pafunika munthu akhale ndi nkhanza nkhanza zimatha kumtenga munthu olo kumpanga munthu kuti achite zinthu kwa nthawi yochepa chimene chimapangitsa anthu kuti achite zinthu mokhulupirira nthawi yayitali ndi kuti zinthu zija achita mu ufulu atamvetsetsa kufunikira kwake kwa chinthucho osati nkhanza ayi eh. nde kukuyankhani kwake mwachidule democracy si vuto vuto limabwera ngati mu democracy mo munakhazikitsa malamulo koma malamulo omwe munakhazikitsa nokhawo simukuwatsata
Chimene chidatigwera ifeyo Amalawi kuti tisamatsate malamulo amene tinaika kale tokha n'chiyani? Chifukwa mmene mukuneneramo, lilipo buku la malamulo akulu oyendetsera dziko, the Malawi Constitution, pali Penal Code, pali malamulo ambirimbiri amene amatilangiza mmene tikuyenera kuchitira chinthu. Koma zimaoneka kuti malamulo aja amaphwanyidwa, palibe chinthu chimene chimachitikako. Nkhani imeneyi yakhala ili m'kamwam'kamwa, zitsanzo ndi zambirimbiri. Chimene chinatigwera n'chiyani? Ndale zikamasintha, mmene tinasinthira ife 1994, pamakhala magulu awiri a anthu nthawi zonse amene amalowa ndale. Pamakhala anthu amalowa ndale chifukwa chodziwa ndi kukhulupirira kuti ndili ndi udindo. oti ndigwire ntchito mothandiza dziko langa nde pamakhala anthu amalowa ndale kuti adzikonze zofuna zawo
tidyeko eh, tidye ndithu kudya mwinaso mukangoti kudya mwina koma ti- ti- Kuphwasuliratu. ti- eh, tingotenga mmene tingatengeremo kudya ngati mandasi osasiya ndi fupa lomwe ndithu nde si malawi yokhayi muwerenge news zolo zakuno mupiteko ku america pano kuli president trump nkhani mosanamba kumfufuza munthu chimusankhireni eh, chifukwa mundale muja muli magulu awiri amenewa nthawi zonse amakhala akukokerana kuti kodi amene atsogolere zinthu ndani nde akachuluka gulu loti zaife basi mumakhala ndi mavuto hmm. koma ndi ndale chifukwa chilengedwe cha munthu chili pawiri chili ndi ubwino ndi kuyipa ndiye mundaleso muli zomwezo muli anthu oyipa ndi abwino ndiye mukafunsa ku malawi kuti kodi chimene chikutipangitsa ife kuti tikanike kutsata malamulo Ndi balance imeneyi koma ndi nthawi ineyo ndikukhulupilira kuti ndi nthawi generations zikusintha anthu akuphunzira ma courts athu judiciary parliament akuphunzira ndi nthawi sikuti zidzakhala mmene zilili panomu ayi things will improve likhoza kukhala mawa lenilenili. Kusintha kumene mukuona inu ndi kotani uku kotenga nthawi pang'ono pang'ono anthu nkumazindikira kuti iyayi akuluakulu awa ndi malamulo anthu atsatireni nkupanga strengthen ma institution olimbikitsa malamulo aja kapena anthu kufika ponena kuti anthu atopa nkungonena kuti enough is enough ubwino wa democracy ili ndi imene timati self correcting mechanism okay ili ndi njira yoti imadzikonzera ndale zake zimadzikonza every 5 years every 10 years mumasintha mtsogoleri nde abwera mtsogoleri amene akuti ah ine zimene zikundikhudza ine ndikufuna kukonza misewu basi mm -hmm. wina abwera ine ndifuna kukonza masukulu wina ayi ayi ine ndifuna ndikonze uh, justice mm -hmm. eh. nde ubwino wake wa democracy ndi umenewo Kunena kuti simungakhale ndi focus pa chinthu chimodzi nkuiwala zina kwa nthawi yaitali chifukwa utsogoleri umasintha komanso anthu amasintha. China choti tidziwe ndi choti ku Malawi ngati mmene alili maiko ambiri muno Africa, anthu ambiri ndi youth chifukwa chake mmene ndimayankhula ndimakuuzani kuti ah, koma nkhani yomangoti ah, Malawi ndi asanje okokerana zimenezo ndi mbiri zakale. Mwinanso ambiri amene anali ndi kaduka wa matenda amene anamwalira mwalira anakalamba kale alipo sizilephera koma kuti tinganene kuti ngati dziko kuti ndiye ndikhalidwe brand yathu ndi imeneyo ayi ayi sizoona eh. ine ndimakumana ndi amalawi ambiri osiyanasiyana a bizinesi ana a mmasukulu abwino ambirimbiri tinakasiya kukamba zimenezo zinakatithandiza ife pali sizithandizatu munthu Kumangonena kuti tokha kumadzichita brand kuti akuti ndife osafuna kutukuka, osafuna kutukulana akaduka. Population yasintha. Gulu la achinyamata amene ali pano, zinthu zimene ali nazo chidwi ndi zimene tinali nazo chidwi ife kapena anthu amene anali, anabadwa ife tisanabadwe. Pali kusiyana ndithu. Nde kumene tikuloweraku, kunali bwino better. Mmene ndikuonera ine.
Kumudzi mubwerera liti?
Kubwerera kukangoyenda kapena kubwereratu? Kubwerera kukagwira ntchito kumudzi. Kukagwira ntchito.
Um, izi timaganiza kuti mwina tikakhala mwina zaka zitatu mm. zinayi mm. mm. tizibwerera mm. mm.
chifukwa chimene ndafunsa funso limeneli ndi chakuti anthu amakunenani anthu ngati inu kuti mudachoka kwanu ku Malawi mudakhala dziko la eni ndipo mukuchita zinthu zapamwamba kwambiri koma zinthu zimenezo nzoti kuzifufuza sizikupindulira anthu kumudzi iyayi nde amati kodi inuyo nchifukwa chani mudatisiya ife kuno kukakhala kumeneko momoti mubwere kuno mudzatithandize kutukula dziko lathu. Tsono choyamba titengere kuti pamudzi, pamudzi pamakhala anthu ena amene amayenera kuchokapo kupita pamudzi pena kukaona kuti kukuchitika chani kaphunzirako kuti kukuchitika chani koma akaphunzira amafunika kuti abwerere abwerere. kubwerera ehe ine mwandifunsa ndanena kuti zaka zingapo, zinayi zikubwerazi tizikakumana kati muli- ku Lilongwe tikakumana ku Lilongwe koma munthu umafunika nthawi zina No, sikuti tonse tikhoza kuchita choncho kupita kuona mmene zinthu zimakhalira kwina umadzadabwa kuti "Ah, kodinso zimatheka mwina njira za mtundu wina Mumawawidwa mtima mukamaona zinthu mmene zikuyendera ku Malawi? Ndikhulupirira mumapitako mwina pa tchuthi ndi, ndi zina zotero.
um, zimandikhudza ngati Mmalawi wina aliyense chifukwa Tik, tikhoza kuvomerezana kuti palibe munthu amene ali okhutira kuti ndi mmene zinthu zilili ku Malawi. Mm, dziko lina lilonse ndi anthu ochepa amene amakhala okhutira. Ndiye inenso zimandikhudza ndikafika kuona kuti magetsi eneniwa mm, kuona kuti kaya ndi mmisewu kusesa kwenikweniko kuyo kale tija amatchetcha eh, kuti malo amene anthu ali mukukhala akhala clean si tikufuna kumayitana anthu amalonda abwere mdziko eh, kuona kuti kale asita amapita kukaona kuti kodi munthu ukamanga nyumba wayimanga mwa mtundu wanji watsata malamulo Eh, zimandikhudza chifukwa kuzilekerera zimenezo mm, ndi mmene maonera maiko ena munaonapo maiko ena kuona kuti kodi kuno kuno kuli anthu ndithu kwama kuli malamulo eh, ndiye zimandikhudza munayamba mwaganizako zochita ndale za chipani
ndale za chipani mm. koma choyamba ndinene kuti ndi udindo wa munthu wina aliyense mdziko kutengako mbali mm -hmm. kundale munjira zosiyanasiyana Ena amapanga kudzera mchipani, ena amapanga zothandizira ndale koma ali ku boma. Zimatengera ndi pamene iweyo ndi anthu mdzikomo akuonera kuti ukhoza kuthandiza. Pamene ndimafunsira mpakuti anthu ena amakhulupirira kuti akuyenera kuti akalowe nawo ndale za chipani. ndipo akapikisane nawo pa mpando waukulu ndi cholinga choti akakhala pa mpando mmene uja ndi mphamvu zawo ndi nzeru zawo zimene ali nazo ndi zimene akaphunzira kwina akhoza kukasintha zinthu mwansanga kusiyana ndi kuti akakhalebe pansi pa ulamuliro wa ena ake chifukwa mphamvu zimene ali nazo zosinthira zinthu zimakhala zoperewerako. Ndale ndimakhulupirira kuti munthu uzizilowa pokhapokha maganizo ako. akugwirizana maganizo ako ndi iwe munthuwe ukugwirizana zimene anthu akufuna mm -hmm. osati kungoti ayayi ndimafuna nzichita ndale ngakhale iweyo mmene umaganizira ndi anthu mdziko musizogwirizana kungodzikakamiza pa anthu ndi mavuto ambiri amene timaona nde ine ndikhoza kuganizira zolowa ndale ntaona kuona kuti mmene ndikuganizira ine zikugwirizana ndi anthu mdzikomo komanso anthu aona kuti mmene akuganizira uyu akugwirizana ndi mmene timaganizira ife. That's our guest today in Cruise 5, Mr. McBride Nkhalamba. What's our fourth song going to be in Cruise 5? Yes, uh, the fourth song would probably be um, I want to pick an artist everyone knows, Bob Marley. Yes, Bob Marley. Yes, and uh, the track would be War.

pamakhala mtsutso waukulu kuti ah, zipanizi mwina timangoti nzosiyana koma mwina ndi chipani chimodzi, mfundo zawo nzofananiranafananirana, anthu akenso ndi ofananiranafananirana achoka uku apita uku, achoka uku apita uku. Komabe funso nkumakhalapo kuti inuyo mukamaona zipani za ndale za ku Malawi, chipani chimene mmagwirizana nacho mfundo zake kapena kagwiridwe kake ka ntchito ndi chipani chiti?
Hmm. Uh, choyamba ndinene kuti ndisanafike poyankha funsoli chipani chilichonse chili ku malawi ndi chofunikira zoona chifukwa chipani chimayimira anthu mm -hmm. chipani chilichonse chili ndi mamembala mm -hmm. so zoti amalawi anzanga ali ndi amaona mu chipani chilichonse amaona kuti koma chipani chi mmene chilili zimene chimachita zikugwirizana ndi zimene timafuna ife mm -hmm. nde sindingaweruze kuti chipani ichi nde chabwino kuposa ichi pa kudzera munjira yona kuti chipani chilichonse nchofunikira chachiwiri nchoona kuti zipani zimasintha chifukwa cha utsogoleri chipani uh, cha udf si mmene chinalili pano pamene chilili ndi honourable atupele muluzi si mmene chinalili Dr. Bakili Muluzi. Dr. Bakili Muluzi nde zipani zimasintha ndi utsogoleri ndikhulupirira funso lanu mukufunsa kuti kodi zipani zimayimira chani kwenikweni funso likuti inuyo chipani chimene mumaona kuti pa awa awa awa chipani chimene chimaona zinthu mmene inenso ndimaonera koma ichi
Pali zinthu zosiyanasiyana zimene ndiyenera kuganizira ndikamati ndiweruze chipani, ndale, kayendetsedwe ka chuma, chikhalidwe. Ndiye tikalowa kukayendetsedwe ka chumakonso kuli magawo osiyanasiyana. Pali zipani zina zimene chimaona kuti awa kumbali iyi kuchuma tikuganiza mofanana koma mwina kundale yayi. awa kundale tikuganiza mofanana koma mwina kuchuma iyayi nde chipani chilichonse mene ndaonera ine ili chili ndi kagawo kake kamene ndimagwirizana nako kuti awa koma tikafika ku nkhani ya chuma timaganiza mofanana awa ku nkhani ya ndale timaganiza mofanana mwachidule mutandifunsano tsopano a specific kuti ah, pa nkhani iyi mwina chinthu cha specific nkozakuuzani kuti ah, pa nkhani iyi chipani ichi chakuti ndimeche chimene naona Ayi. kuti chin- chin- tinagwirizana maganizo ine ankhalamba sindifunsa funso limenelo koma ndifunsa kuti ndinamva kuti ndinu achipani cha malawi congress party
nzoona membala wa chipani cha malawi congress party membala wa chipani cha malawi congress party Ndizoona?
Yeah, ndakhala membala wa Malawi Congress Party kwa zaka zambiri.
Mudatuluka kapena mudakali mchipanimu? Apa ti panopa sindili ku Malawi. Mm. Eh. Mmaganizo mwanu mukamadziganizira kuti ntati ndapezeka ku Malawi, mukupezekabe mu chipani cha Malawi Congress kapena mukuganiza za chipani china? Ah, panopa sindinayambe kusinkhasinkha kuti Ndiyenera kukhala ntapita ku Malawi lero ndiyenera kukhala mchipanichi sindinayambe sindinatsimikizire kuti ndiyenera kukhala mchipanichi koma ndakhala zaka zambiri ndili membala wa chipani cha Malawi Congress Party. Chimene anthu amanena kuti kodi zatheka bwanji kuti zaka pano 20 chakuti chisanalowenso m'boma. Mpakana pano anthu amangonena monyazitsa kuti, Kuimba, kuimba 1, kuimba 2, kuimba 3, akuti chifukwa choti nthawi zonse amangoti, Mwatibera! Imakhala ngati chimbale choyamba. Zisankho zina mwatibera. Inuyo mukamaona ngati membala amene mwakhala mu chipani chimenechi, pano mukuti simukulingalira zotere zotere chifukwa choti muli kuno, ndiye mukumangoonera kutali uko. Mukuona kuti n'chifukwa chani chipani cha Malawi Congress Party, chakhala chikulephera kubwereranso m'boma kufikira pano tikuyankhula pano?
Ndikaganizira pali zifukwa zingapo mwina zimene zikhoza kukhala zikuchititsa kuti mwina chipani cha Malawi Congress Party kapena zipani zina mwina zisalowe m'boma. Choyamba ndi chokuti, kuti mulowe m'boma muyenera kukhala ndi sapoti, ma numbers. Komanso sapoti yanuyo ikuyenera kuti izikhala ndi chidwi mu ndale, azipita kumakachita register n'kukuchitirani voti. Eh, chofunikira kwambiri ah, komanso ah, muyenera kukhala kuti mutha ndithu kudziyankhulira mutaona kuti kaya pa nkha- nthawi ya- ya chisankho zinthu sizikuyenda mmene zikuyenera kuyendera mukhoza kudziyankhulira ngati chipani eh, chipani chimafunikanso chikhale ndi uh, njira ndithu zoti chikhoza kudziyankhula kudzera m'makhoti kaya kudzera mu njira zosiyanasiyana ndiye kusalowa mboma choyambirira chimene timadziwa ndiye kuti chipani chilibe manambasi oho mm. chilibe manambasi chilibe kapena chikulephera kupeza manambasi eh, chimodzimodzi kuti chipani chikulephera kupeza manambasi chifukwa ena akhoza kuti manambasi chili nawo koma chikukanika kupanga claim mujamati inu muli ndi luso kungoti Ndinu odziwa kuimba koma n'kuti simuimba iyayi. Sikuti mulibe luso loimba ayi. Luso muli nalo koma simukutha kuligwiritsa ntchito luso loimbira. Chipani chilichonse chili ndi potential, chili ndi mwayi woti chikhoza kupeza manambala. Koma zina zili ndi potential yaikulu kusiyana ndi zina. Ehe.
Koma ngati sichikupeza manambala sichingalowe m'boma. Kupeza manambala ku Malawi kuja kuli zifukwa zambirimbiri. zoti zikhoza kukanikitsa kapena kutheketsa chipani kupeza manambala nde mwachidule chipani chimene sichinalowe mboma ndekuti chilibe manambala nanga si mu democracy ya ife first past the post amene ali ndi manambala kaya manambala wa munthu wa- wa- wapitirira anzako ndi anthu atatu umalowa mboma ngati chipani sichikulowa mboma ndekuti chilibe manambala kaya ndi cha congress kaya ndi chipani cha pp kaya ndi udf ndekuti chilibe manambala Ngati membala wa chipanichi munayeserako kulangiza atsogoleri achipanichi kuti bwanji titazichita chonchi zinthu kuti tipeze ma nambala amene mukuwanena apa? Kalero timakamba umayankhula mmene aliyense amayankhula ngati zika ya dziko kuti ah ukakhala kuti uli ku chipani umanena kuti mwina njira izi ndi izi mwina zikhoza kuthandiza. Pa nthawiyo timaona kuti chipani cha Malawi Congress Party mwachitsanzo amachinena kuti ndi chipani chokuti cha pagawo ya chipa- pakati basi Mhm. kumwera kunalibe kumpoto kunalibe chimene chonso chifukwa chimene chimaperekedwa kuti manambazi asa- asaoneke manamba kuti nkulowera mboma ndiye zonsezo zimakambidwa chimene chingapangitsa kuti chipani chisamaonedwe kuti ichi ncha apa pokha ngakhale mukatenge stronghold ndi apa koma chipani chipezekenso kwina zimakambidwa mm -hmm. mm. sizongoti black and white pali zambiri zimene zimafunika kuganiza nkuchitidwa kuti chipani chikhale kuti akuti chizi national party munamba mwaganizirako zokhala mtsogoleri wa chipani chimenechi cha Malawi Congress Party eh. Ah, kufika tsiku la lero eh.
chipani china chilichonse ku Malawi ayi sinaganizirepo koma utsogoleri ngati mukufunsa utsogoleri kuti kukhala pamwamba pa chipanipo ehe ayi koma utsogoleri mchipani umabwera magawo osiyanasiyana iyayi koma tikambe wa pamwamba pa chipanipo chifukwa ndiye Pamwa- pamenepo ndiye pamene pali mphamvu yayikulu kwambiri amafunika anthu ndi amene akufotokozera ah anthu anene kuti ah, koma mmene chili chipani pano koma atakhala a- a Joabu pamenepo pamene inu ndi ine tikusiyanirana chifukwa inu mukukhulupirira kuti anthu anene kuti inu mukhale apa mm. kapena inu mukhoza kukhala apa mm. pamene ine ndimakhulupirira kuti iweyo ngati munthu mm. chifukwa kuyendetsa chipani sikuti ndiwe lida wa kalasi yayi mm. ni ntchito yayikulu kwambiri ndipo imatengera kulimba mtima kudzipereka kuti ndichita ntchito imeneyi mm. ine ndimakhulupirira kuti iweyo munthuwe ndiye ukhale woyambirira kunena kuti ineyo ndikufuna kupanga zimenezi mm. ndipo ndakwinya shati pano kuti ntchito imeneyi ndigwira mm. ndiye zigwirizane ndi chikhulupiriro chimene anthu ali nacho mwa iwe. Izi zoti ndidikire anthu abwere adzandiuze ndi zimene anthu ena amanena kuti, ah, awa amaoneka ngati izi sankazifuna koma anthu ndi amene anawalimbikitsa ndipo iwowo anangopezeka pamene. Zimenezi ine inu mumaziona bwanji? Iyonso ndi njira ina yoonera nkhani. Ehe. Mm.
koma inu mukukhulupirirabe zoti mudikirire kuti anthu abwere nkunena kuti aah inu ndi amene mungagwire ntchito iyi? Atsogoleri amene tili nawo pano ku Malawi anabwera mosiyanasiyana. Ena ananena kuti ndikufuna kukhala mtsogoleri ndi kuyamba kuchita zinthu kuti akhale mtsogoleri. Ena anthu ananena kuti koma timaona ngati kuti. program tili nayoyi koma atakhala awawo amene atsogoleri ndi zimene amachita ndi mmene amaganizira Eh. tsono mmene mwafotokozeramo iyo ndi njira inanso
simukuona ngati malawi pano wafika poti akusowa anthu amene ali ndi kudzipereka ndi, ndi kudzikhuthula konena kuti ine ndayika mutu wanga pa njanji ndipo ndikufuna kuchita zimenezi alipo ndipo ndikuneneratu pano kuti izi ndi zimene ndikufuna kuchita alipo amene akuchita zimenezo alipo ndithu mm. alipo kungoti mwina kayankhulidwe kake mwina sikamachita kukhala mmene mwafotokoza mwaneneramu zanjanjizo sanena eh, koma umatha kuona kuti awawa mmene ayankhuliramu akunena kuti ndine basi mm. alipo mm. ndipo takhala nawo kuchoka 1994 mhm. mpaka pano akumanena modziguguda pachifuwa ndithu olo kuyambitsa chipani kumene eh.
kusonyeza kuti inu simukulingalirako zimenezi yani eh, pano maganizo anga ndili kuno simukuzifunanso yayi iya ndithu maganizo anga ine panopa ndili kuno ndimatsata zikuchitika ku malawi mm -hmm. ndale ena ndimadziwa ngati kuti timadziwana mwina ena takula limodzi mm -hmm. ena mwina tagwira ntchito limodzi timacheza ndi a president mumayankhulana nthawi zina a dziko la Malawi yeah, yeah, yeah. Eh?
Uh, sindayankhulanepo nawo sandidziwa chifukwa ndimaona kuti maganizo ena amene mwapereka apa simungakonde a president atawadziwa kuti simukuona ngati kuti mwina a president angapindule kudziwa maganizo amenewo Iyayi a president a dziko akhoza kupindula ndi maganizo a tonsefe kumamva kuti anthu amaganiza bwanji koma pali anthu amene akugwira nawo ntchito okuti timakumana nawo timakamba kucheza oti zimenezi amatha kuzitenga nkukakamba mwina ngati zawo agwirizana nazo kukakamba mwina ndi a president Sindikuti zimachitika koma pali njira zambirimbiri zoti president akhoza kumvera zinthu zimene anthu akunena mdziko. Zimene ndanenazitu sikuti ndine ndekha ayi. Kuli anthu ambirimbiri ku Malawi kuja alemba olo mapepala a zimene ndanena inezi. Oh. Mm. Kuchita present ndithu kuitana anthu akuboma ndikuwafotokozera kuti apa timaganiza kuti tilowere uku. Mm. Koma boma paja timati policy imasankha choice ife tisankha njira iyi tisintha or tipitiriza. Tili pa nkhani za ndale zomwezi, ahm mwina mukumamva kumudzi pa pa Malawi pafupi apa kuchokera kuno kuti kwabwera. Utm imene ikuoneka kuti yatakasa zinthu kwambiri ndipo kuoneka kuti ngakhale zipani zikulu zikulu zikuyang'ana kuti kodi akuti kukuchitika chani uku ndipo tikati zikulu zikulu tikamba zipani zimene zakhalapo kuyambira kalekale pano mwadziwanso kuti nkhani ya zipani zikulu zikulu ndi zing'ono zing'ono ndi nkhani yovuta kwambiri koma ndafuna ndimve maganizo anu pa nkhani ya chipani cha utm chifukwa ena akuchiona kuti chabwera ndi mkokomo kwambiri ndipo chikuoneka kuti chikutakasa zinthu kwambiri inu mukamamva kumeneko nkhani zimene mumva ndi nkhani zotani kuno tikumva sizikusiyana ndi mmene mwaneneramu Eh. tikumva kuti kwabwera chipani chimenechi cha utm Uh, chinayamba ngati gawo anthu uh, amene anayambitsa anali ku chipani cholamula nde kunachitika uh, kunali, kunali kusiyana maganizo zimene ndizabwino mu democracy anthu nonse simungamaganize mofanana yayi koma ndizabwino eh, eh. koma ndi nkhosa zokha za m'khola zimene zikhoza mapanga zinthu ndendende mofanana koma ngati muli anthu mu democracy mukuyenera kukhala ndi maganizo osiyanasiyana chimene tinaitanira tinavomerezera democracy ku malawi ifeyo timafuna anthu amaganizo osiyanasiyana onse kutenga nawo mbali pa ndale ndiye chipani kubwera kwa chipani kwa utm ndi ubwino wa democracy eh, zotakasazo ti- ti- ndi- ndi- ndikumva panopo komanso ena amanena kuti ayayi akuoneka kuti ndithu aku- amisonkhanawo akulimbika chanchani eh. Timapita pa YouTube kuonerera nawo zimene akuchita m'ma rally ma press conference zonsezo ndi ubwino wa democracy kuti anthu azikhala ndithu ndi mwayi wotha kusankha. Zadzetsa mtsutso waukulu kwambiri makamaka pa nkhani ya ubale pakati pa a president ndi vice president wawo kuti kodi zinthu zimenezi sizingakhudzenso kayendetsedwe ka boma kutengera kuti anthuwo akuyenera azigwira ntchito mu ofesi imodzi komanso kumalumikizana pafupipafupi ndiye wachiwiri wake wanena kuti ayi ineyo sindikugwirizana nanu ndiye ndikukapanga chipani changa ndiye tipikisana nanu pa pa chisankho chimene chikubwerachi inu muona ngati sizingakhudze kayendetsedwe ka boma ayi ndikukhulupirira kuti zonse zikuchitika mogwirizana ndi malamulo a dziko. Okay. Zikakhala kuti zasemphana ndi malamulo makhoti amabwera nkunena kuti yayi apapa sizolondola. Mm -hmm. Ndiye ngati zikuchitika popanda khoti kubwerapo ndikuti zikugwirizana ndi malamulo amene tonse tinagwirizana kuti malamulo awo ndi amene timayendetsera dziko. Koma mukakamba za ubale wa a president ndi achiwiri wawo zimenezo eni ake awiri a paubalewo ndi amene amadziwa kuti ndi wa mtundu wanji. Ena tonsefe timatha kungouzidwa n'kumva. Ngati ungafunike kuti usinthe, awiri omwe a paubalewo ndi amene amatani? Amadziwa mmene achitire. Chifukwatu pali malamulo ndiye pali tsopano zinthu mmene zikuchitikira pa nthawi imeneyo. Sikuti chifukwa kuti lamulo likuvomereza ndiye kuti chinthucho n'choti chikuyenda bwino iyayi. Ndiye ndimafunsa makamaka kumbali imeneyi osati kumbali ya malamuloyo iyayi. Koma kuti kodi Is it a healthy thing to be happening? Kwa ine si chachilendo. Okay. Hey. Eh. Mm. Anthu olo pabanja mumakhala limodzi mumatha kusiyana maganizo mm. maganizo osiyana siyana sikuti ndi chachilendo ya pakampani pamene zimachitika mm. koma ngati si, sizikuononga kampani kapena sizikuononga banja eh, palibe chochita kuti mpakana kuti ayi ayi eh, kuchita kudzidzimuka nazo mm. si chachilendo ayi mm.
koma chodabwitsa osati chachilendonso mm. koma chodabwitsa nchakuti ubale wa president ndi wachiwiri wake mm. kwa nthawi yayitali ku Malawi mm. wakhala uli osa osayenda bwino makamaka tikamayandikira ku zisankho. Mwina anthu amangosa, amangoloza kuti kanthawi kamodzi kokha kamene zidakhala ngati zakhalako koma aliyense sizitha bwino iyayi. Inuyo mkuona kwanu vuto nchiyani kwenikweni? Poti ine sindidakhale nawo anthuwo Eya. kuti ndidziwe kuti zimayambira pati. Ehe. kapena zim- zikuyenda bwanji mpovuta kuti ndikhoza kufotokozerani kuti koma ngati vuto lachokera owonerera apa. kanema ameneyu umaona kuti ngati owonerera tonse timafunsa mafunso kuti "Ah, kodi panalibe njira ina yonena kuti zinakatha ubale unakatha kukhala mmene timauganiza kuti ndi wabwinobwino koma kuti ndinene kuti chifukwa chake chimapangitsa ndi ichi kapena ichi ndamvapo zambirimbiri anthu amatha kunena kuti yayi constitution yathu imamtenga munthu wachiwiri koma sinalongosole bwinobwino kuti ntchito yake nchani kwenikweni amadikirabe kupatsidwa ntchito nde amapezeka kuti basi angokhala komanso nthawi zina mwina uh, chifukwa choti amachita osankhidwa akakhala kuti akusemphanasemphana ya wachiwiri amakhala kuti nayenso anachitidwa elect ndi anthu uh, pamakhala povuta kuti amuchotse kulowetsapo nkhani yochotsana timamva zambirimbiri mm koma ndikukhulupira kunena kuti uh, kuyika vice oti asankhidwe anthu anaganizira mwakuya ndipo ndi zinthu zoti ziyenera kukhala choncho ngati zimu- ku- pali kusemphana ubale zimenezo mwina zimakhala pazifukwa mwina zodziwa anthu awiri kapena mwina akuchipani zinthu zoti uyenera kukhala wakuchipaniko kapena mmodzi mwa awiri kuti umvetsetse kuti ndi chani kwenikweni pamene tikuyandikira kumapeto kwa kucheza kwathu Mwaona zitukuko za maiko osiyanasiyana muno mu Africa ndipo ngati munthu amene agwira ntchito ku nthambi ina ya African Union muli ndi kudziwa kwakukulu pa mmene maiko amachitira kuti atukuke, mutakhala ndi mwayi oti musinthe zinthu ku Malawi ndipo muli ndi zinthu zochepa zimene mungachite koma mukudziwa kuti tikangodzutsa fuwa ili nkudzutsa fuwa ili, zinthu zikhala bwino. Ndi magawo ati amene mungafune kuti akonzedwe mwansangansanga ndipo motsindika kwambiri?
Choyamba, tikufunika kuti tipange zinthu zothandiza anthu a bizinesi athu a m'dziko mwathu. a Malawi anzathu chifukwa kuti dziko litukuke mumayenera kuchita muyenera ku kukulitsa gulu limene timati middle class and si- sitingakhale ndi middle class fa middle class ndi anthu amene amapita kumakagula zinthu ndi anthu amene amakhala ndi income yoti akhoza kumagula zinthu kuti mabizinesinso ena aziyenda choyambira nkuchita support anthu amene anthu ama business nthawi zambiri timangokamba kuti ayi tipeze foreign investment koma mukaonetsetsa ineyo mmene ndimaonera pali zambiri zoti tikhoza kuchita kuti anthu amene amapanga business ku malawi ma businessmen athu ku malawi apite patsogolo tikati business sitikungonena kuti zamalonda ayi businessinso iliko ku agriculture tikanena chaka nchaka timakhala ndi statement timati budget statement budget statement muja amafotokoza kuti tachotsa msonkho pa gawo ili ndi ili ndi ili kuti tipititse patsogolo mbali imeneyi chaka chatha ndikukhulupirira kuti kaya amanena kuti za construction kaya nchaka chiti eh Zimene zija zikufunika kuti azikambirana ndi anthu a business osati mmene ndimaonera ineyo umu zimakhala zoti pamakhala ti afufuza ayankhula nawo koma apo ndi apo. Kukambirana ndithu pafupi pafupi tikachita support anthu ama business ndi njira imene tikhoza kuti dziko likhoza kuyamba kumapanga chuma chake kupatulapo zimene tinakamba kale zokhudzana ndi migodi. Ndiye choyambira nchimenecho. Chachiwiri ndi maphunziro. Maphunziro akuyenera kugwirizana ndi zimene tikufuna ife. Koma anthu mukawaphunzitsa izi pamene zinthu zimene zikufunikira mu dziko ndi izi, palibe chimene muphulepo ya. Maphunziro. Tinali kale lija ndi ma technical, uh, technical schools, mm -hmm. kumene timapanga ma artisan, ma welders, yani chani, anthu oti amapanga zinthu zimene mumagwiritsa ntchito mm -hmm. mu economy. Mm -hmm. Sindikukhulupirira kuti zimenezozo tikuchita mmene tikuyenera kuchita. timalimbikira university nde kuli nkhani wowowo ndi primary koma pali gawo ndithu limene limapereka maphunziro opatsa luso chachitatu nde aliyense amadziwa ah, civil service boma ndithu limene likufunika ndithu kupanga zinthu kuti a- boma anthu azipanga zimene akuyenera kuchita ma sector osiyanasiyana agriculture, health, education hmm. si chinthu chapafupi chifukwa kuli zambiri kuli nkhani za malipiro kuli nkhani ya zipangizo zogwira koma ndikofunika kuti kupite ndithu investment ya mphamvu anthuso ogwira ntchito mbomawo eh, kaganizidwe kawo mwina mbomatu lamba muna anthu ambiri odziwa ntchito yawo koma mwina amakhumudwa akaona kuti ah, zimene timafuni zofunikira kuti tichite zinthu mwina sizikukwanira tinapanga pakatipa namva kuti kunali uh, civil service commission imene naona eh, anapanga kuti tipange chani eh, zofunikira mbuyomunso zinachitikaso koma zinthu zoti zikamalizidwa mukapanga commission ija ikapanga mwina kutani kumazitsata civil service ndiyofunikira makamaka ngati dziko ngati malawi utsogoleri umene ukhale kumeneko, anthu amene ali kumeneko komanso mmene civil service ikugwirira ntchito ndi anthu andale kuti kodi anthu andale amalowerera bwanji pa ntchito za civil service. Amapereka danga lokwanira kuti civil service igwire ntchito zake moyenerera? Kodi ndi ntchito ziti zimene ku civil service zilibe tanthauzo? zofunika kuzisintha. Kodi mmene tikuyendetsera civil service sitikuononga ndalama sizikutaika zimataikira pati? Eh, magawo atatu amenewa ndofunikira zinazi zonse zimene timakamba za migodi chanchani zimabwera pambuyo ngati muli ndi civil service yonena kuti ikudziwa chimene ikuchita kupanga malamulo ndondomeko zokuti mutukule muyambe ntchito za migodi muzitukula mbali imeneyo Ah, sungakhale vuto me ndikuganiza ine magawo ake ndi atatu amene civil service maphunziro ndi anthu amabizinesi
we have to wrap up our program. But before we go, I've got uh, a set of questions that I'd like to ask you, to which you can only answer yes or no. What is your full name? mcbride peter nkhalamba Do you have any tattoos?